following revelations that the entity paid 403,605 US dollars which is about K700 million based on fraudulent correspondence nkhani yomwe ili mkamwamkamwa. nkhani imene yavuta aliyense yakuimva mwake mwake eh, mulomonso ukuikidwambo mosiyanasiyana sinanga anthunso ndife osiyanasiyana yes komano nkhani ndiyakuti akuti ah, Nocma inapereka ndrama imeneyi Ah, kumene imayenera kupita sinapite kumeneko zooneka ngati anayendedwa njomba ndiye ena akumanena zoti ayi Nocma CEO a Engineer Emmanuel Matapa atule pansi udindo koma iwowa chomwe akufotokoza apa ndi chakuti nthawi imene transaction imachitika iwowa anali asali mu office ho yes so palibe chifukwa choti iwowo atulire pansi udindo. Iwowa kumene akuti kaya anayamba pa 1st May pamene eeh transaction imeneyi inachitika mmbuyo. iwo asanalowe m'ofesi so palibe chifukwa choti iwo atulire pasi udindo oyankhula yankhulani mmene mungayankhulire komano chabe ndizomvetsa chisoni kwambiri kunena zoti ngati dziko timakhala tikuvutika e timakhala tikudandaula e tilibe ndalama zakunja e what what what and ndalama zikangopita mwanjira imeneyi ndi zomvetsa chisoni kwambiri pali zinthu zambiri zomwe ngati dziko timadandaula kuti em, mafuta akusowa eh, mzipatala mulibe ijeni nkhani yake ya forex so kuti ndalama ingopita mnjira imeneyi ndiona ngati ndi zinthu zomvetsa chisoni kwambiri ngati dziko Eh, ndi zinthu zomvetsa chisoni kwambiri um, kwambiri nayo chimene ndimanena mobwerezabwereza Ah, ndimaona ngati kuti chikondi ndi dziko lathu sitimakhala nacho Aaa chifukwa kuti uwonesese zimene zachitika apapazi aaa ndi ngati ndi ma series a zinthu zimene zakhala zikuchitikaso mmbuyomu kuoneka kuti we don't learn as a country timaona ngati kuti this is the way of doing things chifukwa um, akuti they were buying kapena kuti amagula online because ma transaction amachitika online Yes. komano zimangoona kuvuta uh, company yakuti ndi Moz Handling. Yes, Moz Handling. Imene kaya uh, ndi pa Moz- Mozambique pompa akanatha kupita ndikukumana zinazo ndikumachitika. Why am I saying this? Um, of course there's the timati e procurement kapena electronic procurement. Koma that thing kumalawi kunoko of course of course we are going digital digital.
komabe we, we, we are supposed to be very careful because eh, pa digital pomwe pamakhala anthu because ndi- ndi- ndawerengako nkhani masamba ena anthu ena amene akufotokozera ah, anthu ena akupanga arrange kunena kuti um, amalumikizana ndi mzimayi ati dzina lake Patricia. M- mary patricia Dzina lokhalo is is is is giving questions Mary Patricia and akunena kuti mayi ameneyi ndi amene polumikizanapo and ndi amene Ma email an- an- ake. anatumiza email kunena kuti ah ndalama ija mutumizire ku account iyi pamene pakuoneka zoti there was supposed to be a due diligence ndithu kuchitika ndithu koma uh, apanso pali nkhani yake yomwe uh, mabungwe akuna kuti mwina pachitike independent investigation nde ma investigation achuluka Ina Kuli ya ina ndege, zizingo- amaryllis, zizingokhalira pa eh, investigations Mhm.
ndiye kwabweranso ya dna i think ngati dziko ah. ngati dziko let's tiziphunzira in such Yeah. scandals Because, mm, Si zinthu zabwino. m'mbuyomu tinaperekakonso ndalama ku butchery zogulira feteleza ndiye kunali ya ujeninso yachani east bridge kunabweranso ya ujeni chani inayi Eh, kwakhala kukubwera zinthu zambiri ndiye kunali bridging foundation fa iyi mwina uh, t- titati tikayang'ane pa, pa, pa internet i don't know ngati tingayipeze company because ndizi- ndizija za iyi bridging foundation amwene kuyang'ana amwene website osapezeka olo Meta kumachita ku- ku- kukuuza kuti kulibe ichi Akuti- akuti ilibe physical address ilibe koma ndalama zinapita ndalama zinapita nde komano iyi let- let it be uh, titengerepo phunziro ngati dziko izizi zikuyeneka zisadzachitikenso chifukwa si zinthu zabwino fa ndalamazo ndi zambiri And zambiri. nzonena kuti ngati ndithu pena anthu anthu atha kumaganiza molakwika kuti "Ah, kapena mwina mwake anthu anakambirana kuti it was a coordinated move Yeah, kuti ah, people are eh, talking. kuti- kuti- chifukwa ena akunena kuti ah, ah, ndizija zonena kuti ah, ngati mmene amapangira akaidi aku ujeni aku- aku- aku- aku- Yeah. aku Maula akuti mwawina Eh, mpikisano mwawina mpikisano. Eh, komano mpikisano kuti ndalamazo zibwere yambani mwatumizira iyi ndine patricia Mai- maria ndalama ija mutumizire apayi nocma ndine wakuti wakuti

zinthu ngati zimenezi zisadzachitikenso chifukwa ndi mamiliyoni ambiri amene o- Nandi ndi- titha kumanga ti kachipatala kakang'ono yeah Yeah, titha kumanga. Ndi- anthu ndikumapezako Nyumba ma ndizo- services Yeah, ndi ndi- ayi. ine ndinene choncho chabwino apa mm, nkhani ya nocmayo iliponso Na koma i feel like tayikambirana Yeah. kale nde pali nkhani ina amene yakuti muslims uh, celebrate Ziara with calls for unity. Part of the story says Muslims across the country yesterday celebrated Ziara, an annual occasion commemorating the birth of Prophet Muhammad, peace be upon him, with calls for peace, unity and compassion among Malawians regardless of their religious backgrounds. Nkhani ndiyonena kuti um, anzathu a chipembedzo cha Chisilamu anali ndi uh, akuti Ziara celebration um, kumene kumakhala kubadwa kwa, Prophet Muhammad, Muhammad. Yeah. Uh -huh. tinganene kuti uh, akunena kuti uh, celebration iyi ikufuna kuthandizira kuti anthu tikhale anthu aumodzi mm -hmm. chifukwa tikakangana kangana ku, ku, kutambala kuchimanga

anthu ndife osiyanasiyana zokonda zathu zimakhala zosiyanasiyana chimodzimodzi ma- mmene mukuganizira inu ndi mmene ndingaganizire silingaganize ine. mofanana silingafanane kumangofunika komano kuonekezana wina pamafunika ndi kuti pakhale chimodzi china chake chizitibweresa pamodzi let's say inu ndine kaya tikangana kuti ndikuti koma pa chizindikiro cha mtanda tikuta tikugwirizana ukuona kapena ka ti- titani titani timawu tina take tonse tikulankhula chichewa Yes. those things they should unite us Ndi- ndi zimenezo mwachisanzo zimakhala ngati- mwachisanzo tonse timakhulupirira kuti kunja kuno kuli mulungu ndekuti with this ndekuti tiyanjana ndi munthu awa- u- u- wina aliyense Chifukwa tikudziwa kuti mulungu wathu I- iyeyo kaya amapemphera motani komano nangokha kuti amadziwa zoti kuli mulungu that should bring unity among us

ayi ndithu ngati komiti imene Aulimo yapadera October mmenemo.
Eh, yes third phase Yeah. si apa tikulowa uh, second second phase phase, yomwe yeah. ikuyamba lero Yeah. Uh, yes mu third phase ndi imene mwina akhoza Kudzana, kudzaitanidwa yeah. yeah so i- iwo anapatsidwa ntchito imeneyi ngati akuona zoti if the former president dr lazarus chakwera akufunikira abwere basi azaperekere umboni pa mmene zinthu mwina zimakhalira mmene amalandira ma information Yeah, mmene- amapereka ma information on that. ehe Yeah, mmene that's- amapereka ma information ndi ndani chifukwa penanso ena akumanena zoti ah, the, the president was being misled Misled, nthawi yeah. imene ija azafotokozeko mwina akumbali yake yeah Ah, ine ndi chimene ndingangopempha ndichonena kuti uh, let's not uh, bring politics more closer ku nkhani izizi. Mwachisanzo, a Chakwera atakhala apita ngati mene anapitira aliyense osati mpakana owalulutira chani because those things can also bring tension eti chifukwa choti ah, tiyerekeze a- a- atenge masapotazi awo akhale panja pa parliament paja iwo ali mkati muja ndikuganiza ngati sizingakhale zinthu zabwino sindikunena kuti apanga choncho komano its just an appeal to him because he- It's an appeal. yeah, he's a Uh-huh. public figure Ah, anthu asapota ndi osiyanasiyana ena kaganizidwe kawo chifukwa choti ayitana ku inquiry aziona ngati akunena kuti akukawamanga ndikunena zoona zimene Yeah, ndinena anthu- zija. anthu- Anthu- anthu- anthu anthu masiku timazimva ano, mosiyana. mhm. ndiye chofunika nchonena kuti um, se- secretariat ya chipani ikuyeneleka ndithu kwauza anthu awo bwinobwino kuwafotokozera kuti sikuti achakwera akumangidwa its just eh, eh, an investigation ndi kafukufuku Ndafuna- komanso mbali inayi mbali inayi anthunso azindikire azindikire Ehe. ehe kunena kuti sikuti chifukwa munthu amuyitana kumene kuja nde kuti ah, uli ngati kuti its ah, like kungofotokoza kungofufuza. minutes minutes Mhm. iweyo mmene zinthu zimachitika mhm, yeah. chinachitika nchani ayi nalandira call from wakuti wakuti zinthu zinatere

nde kuyambapo cheni yaya ndi nkhani zonena kuti akufufuza afuna zonena kuti mafunso amene tinali nawo ena ayankhidwe Yeah. ndikukhulupirira kuti koma siwonse amene angayankhidwe fa timakhalanso tili ndi ma- zimene zikutipangisa kuti tizifunsa mafunso amenewo nde ndi- komano mafunso otheka kuyankhidwawo akuyenereka kuti ayankhidwe ayankhidwe Yeah. simafunso onse siwonse ena atsala ndi Ayi.

let's be positive upezeka zoti mwina uyu akaloza zala Mhm. kulekelera kwa adindo chanchani you see Yeah. anthu otinso mwina makafukufuku ambuyo aja anthu Sana sanaganizira mzira. Mhm, yeah, zona.
apa pali nkhani ina imene anati police arrest four MEC officials over abuse apapa pali chithunzi cha bambo Andrew Mpesi um, pa akunena kuti police financial crimes investigation, investigators have arrested four former

by press time um, nkhani ndi imene komanso kuti uh, the other suspects are former MEC director of human resource and administration Yacinto Chikapa former director of finance Khumbo Alfred Phiri and Andrew Michael Kamkwara Kamkwara ya amene ndi anthu ena amene atsekeredwa ku chitokosi akuti nkhani za money laundering nde pano money laundering akumati kuchapa ndalama Oh, akumati Eh, kuchapa kuti sinanga lo- laundry Oh, fine, fine, fine. Abuse of office. yeah.
so uh, nkhani nkhani zake ndi zimenezo ndiye poti ni nkhani zoti zili ku khoti Yeah. ndiye ifeyo sitingathirepo Yeah, koma earlier I think uh, anamangidwakonso anamangidwanso pankhani ya abuse of office yomweyi

Sanganene kuti money laundering pomwe iweyo akukupeza ndi eh, zinthu zina zake zoti mwina unamenya munthu sizikugwirizana Yeah. Yeah, but zimayenera zizigwirizana nde awawa ndoti kutengera ndi umboni umene ali nawo aboma kunena kuti ah, akuwapanga allege paja amanena kuti munthu aliyense he is proven guilty um, by the court of law mm. nde awa ndi ma allegations Eh, nde akunena kuti akuwapanga allege kuti they, they were into money laundering komanso abuse of office like kuti kugwiritsa ntchito molakwika office yawo Chabwino, moving on to the business segment, expert urges adherence to quotas to secure tobacco markets. Partly the story reads,

sinangano nthawi ija ya ankalima anali anthu ena kuti maybe they are based kumudzi koma pano munthu amachoka ku lilongwe kuno ndikugula malo ndikuyamba kulima ndikalime foni ndikalime fodya its like kuti there is no space for kuti ukuku kumakhala amapanga ndalimi- nda anthu oti akukhala kumudzi okha Mm-mm. even anthu a mtown like pa- pa town kuyeneka kuhasula Yeah. ya If kuopa uka- kuba kuopa kuba ena kuti awo amanja lende yeah Mm, komanso Yeah. nthawi imeneyo umakhala zoti akuti ukangoti walima fodya Mala- iweyo umatchedwa kale chikhwaya ende apapa zili ngati kuti demand ili very low the koma market supply forces.
is high kusonyeza kunena kuti pamene popo mitengo ifeyo we cannot be the deciders O- o- komanso ine chimandidabwisa Iwe uzaona ukakha munthu wogulisa masamba wabwera pa nyumba pako sakhala ndi mphamvutu mtengo umatha kumuuza umene ukufuna sinanga pongokhala iweyo pa nyumba pako umakhala uli ndi mphamvu Eh, ah, masamba ndikupanga ujeni ah, atatu mwina five hands umatha kumuuza kuti ah sindigula Eh, ndi iwo aja amaziona zoti eh, munthu ali pa nyumba paketu Okay. ayitu amene ajawo zimatengera kuti amangofuna kukubera kodakwa nawo chabwino Chabwino, mhm. komano ine sindingalolere kunena zakuti chinthu ndaoda modula ndi poti munthu a- a- akhale ngati akulamuliranso mesa malonda kugulira pakwawo amakhala ndi power tu o amakhala ali ali ndi mphamvu komano ifeyo ndi fodyayi anthu aja amachitochoka kwawo kubwera kuno koma zimaoneka zoti mphamvu zenizeni timakhala tilibe Oh, mphamvu mmakhala mphamvu timakhala tilibe ngakhale kuti amakhala akupeza Eh, amakatipeza pa home koma nawo aja amaoneka kuti ayi ndi mphamvu chifukwa chani zonsezi zikuchitika because kuti ife ndi ochuluka nde chimene chimachitika choti pa- Kumbali ya fodya. Mhm, pa market paja tikakhazana kuti ma sellers tachuluka ma buyer ndi ochepa meaning kunena kuti iwo iwo ajawo ndi amene amakhala the deciders of the price koma tikakhalana kuti tilipo ochepa umatha kunena kuti ayi ayi ah, ah. ndavutika chinthu china chinthuchi ndachivutikira simungatenge mtengo umenewo koma timakhala ndi mpha- mphamvu tilibe chifukwa tachuluka amatha kuti ah ukukaniza ndipita you understand Yes.
komanso ah, nkhani ya fodya kuti iz- iz- izachitike ndithu kuti zakhale zokomera tonse amaoneka kuti maunduna komanso anthu onse amene amakhuzidwa ndi zaulimizi azakhale kuti ayikapo ndithu chidwi cha serious chija anthu awawa even fano anthuwa ndi oti amachita kuyitanidwa kuti azagule fodya kuwawuzanso ma conditions we should have conditions eh, kunena kuti kugula kuti tikufuna kuti muthandize anthu athu eh, kuopa kuti tizikupemphani ngakhale pamene pakhoza kuvuta
okay niko- niko- nikuwerenga nkhani ina apa Chabwino. apa kuti treasury sees tax burden reducing part of the story says

would ensure that more people contribute to the government revenue thereby reducing the tax burden on existing taxpayers. Aha, nati ngati dziko lino likufuna lizitolera misonkho yochuluka chisakhale chipsinjo kwa aMalawi kuti misonkho ija izinkana akwera koma we should widen Masamu ake tu nda, nda, nda, nda simple. Tiyerekeze kuti inu m'pagulu mulipo anthu 10 eti nde mukhale kuti nonse mukupereka mosanyinyirika let's say olo chiperekano mukakhala zoona kuti aliyense akupereka bwino bwino zimakhala zosavuta Okay. koma the moment wina akuzembazemba nde mmachichulukisa kuti amene mukupereka ochepanu mukhale zoti mukutani mukunjoya so its the same with us amakhala zoti anthu opereka msonkho ndi ochepa ukuona eti anthu ambiri amazembazemba Fa- tikamakamba kakuti ma- ma- ma tax payers tilipo wa- magulu magulu ena amathawa mo Ma- ambiriso amathawa Aha. ndi- ndi- ndi anthu amainawo Mhm, amathawa akathawathawa chonchija ndekuti boma lija nde limakhala ndi target kuti tifuna titolere ndalama mwakuti tipangire chakuti ndoti definitely amapana ochepaja Nde to avoid that akuona kuti akufuna a- achulukise anthu amene azipereka msonkho Yes. ncholinga choti atsitse msonkho zifika pokhala onena kuti tiyerekeze uh, pay as you earn ija ngati kuti inali yambiri ndi udakhala ngati kuti ayitsitsa koma anthu operekawo ndi ambiri ya ndoti zikatero zikhala bwino koma ineyo my appeal to the government ndi yonena kuti make sure kunena kuti ndalamazi zikatoleredwa pazikhala ndithu transparency kuti chakuti tapangira mwakuti tapangira mwakuti tapangira- fine olo m'banjatu ndalandira aujeni 100000 ina ndalipirira fees ina ndapanga chakuti zimakhala bwino chikondi mnyumba chimachuluka koma pano mmene chili chonchi zokambakamba zimatani Zimachuluka, zimachuluka so, yeah, kuti, yeah. "Ah, ah, sono ino tikungoona bwera ndi vx mwakuti ah,

mm, kajokojokoya kofuna kuyimira zimenezi yeah. Mm, na- na- nanga ine ndiyambira pansi yeah.
of course muli ndi height yabwinoso okay chabwino basi terepompo okay ndingopanga zachanguchangu apa uh, kuti silver lining uh, part of the story says um, central bankers ladies through to cosafa. Silver Strikers ladies made history as the first Malawian women team to qualify for CAF Women's Champions League, cosafa, uh, qualifiers after beating Nsingizina uh, Hotspurs 5-1 at Haberon United Stadium in Botswana yesterday. Asikana akupitirizabe ku- kutiimirira mm, tachoka kwachina temwa Tabitha, Rose ndi ena ambiriwo apapa asikana Silver Strikers so tapita kuma club tachoka ku national tapita ku club koma ukunso kufunika support support kufunika support, eh? support chifukwa choti umumu ni mmene so mmachokera so maplayer ena amene Yeah, amasewera yeah, timu ija yes, nde yes. support isam- isa- isamangokhala akanyamula mbendera ya Malawi apa pali ngati national team iyi

including a malawi i think zimenezi ziwathandiziraso ma Scorchers kukonzekera Yeah. akadziwa msanga and that also brings us to the end of our today's edition of press review remember we just take you through some of the stories and kuti mwina mukhale ndi chithunzithunzi kuti pa- papeji yakuti pali chakuti